Níl Craobh Iomána Tiobraid Árann buaite ag Mainistir na Croiche Bealach Achaille ó 1990 agus an bhliain dár gceann bhuaigh Caiseal Rí Cormac é. Tá an dá fhoireann tar éis fulaingt idir an dá linn. Ach le glún nua agus réalta óga ar an dá thaobh, bhíodar arís lán le dóchas. Cioca den dá fhoireann seo a bheadh sa chluiche leathcheannais i mbliana? Mac Dara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta. Tá an chéad ghlúin eile de mhuintir Bonnar anois ag imirt le Caiseal Rí Chormaic, Conn sa líne lánchúil agus Ross sa líne lántosach, caiptín na foirne. Imreoirí aitheanta acu siúd. Eoin Connolly ar ndóigh i lár na páirce agus Ger Browne a d'imir le Tiobraid Árann agus an lántosach Oisín O'Donoghue a bhí mar réalt ar an bhfoireann faoi 20. Maidir le Mainistir na Croiche, bhuel, tá meascán de thaithí agus óige acu siúd. Cathal O'Reilly, captaen na mionúir i 24 nuair a bhuaigh siad Craobh na hÉireann, Robbie Ryan, captaen Scoil na mBráithre i nDúrlas Éile, Cathal Barrett, go leor taithí aige siúd agus beidh Joe Caesar is Bryan O'Mara i lár na páirce. Mar sin, puc sleasa. Cúilín amháin idir na foirne. Tá sí buailte go deas. Á, tá sí buailte go hálainn ansin ag Eoin Connolly. Buillí saoire agus buillí sleasa, tá sé seo thar barr acu. Buailte ansin ag Ronan Connolly. Buailte isteach sa lár. Síomha a fháil agus Mainistir na Croiche ar an ionsaí arís. Tá sí ag Darragh Woods, an lán tosach, Darragh Woods, ag féachaint ar an gcúl, Darragh Woods á bualadh. Tá Mainistir na Croiche ar ais chun tosaigh. Is ag imeacht atá sé faoi bhrú, atá sé buille ó uillinn ghéar, déanta go deas ag Tiernan Ryan. Rite arís ansin agus an seans ar scór. Ah, pas álainn anseo buailte. Ah, thar barr ansin ag Ronan Connolly. Blocáil iontach. Bhí Tadhall clúdaithe chun seo go maith. An puc sleasa buailte, bhuel chomh maith is a bhuailfeadh éinne atá ag imirt i gCorn Ryder tráthnóna. Álainn ar fad ag Darragh Woods. Dá chuir a gcuid isteach. Tá sí faighte ag Oisín O'Donoghue. Tá sé seo go maith san aer. Tá sé faighte ar ais ag Mainistir na Croiche anois arís. Coisíocht dheas. Pas gearr síos an taobh. Faighte ansin ag Darragh Woods, Darragh Woods misniúil, Darragh Woods cruinn, scór den scoth. Bhí isteach sa spás. Trí chúilín idir na foirne go fóilleach. Is Ruairí Moore a chaith sin gearrtha amach. Seans ar chúilín eile b'fhéidir ag Mainistir na Croise. Meas tú an bhfuil siad ag smaoineamh ar chúl, b'fhéidir go bhfuil an pas curtha isteach anois seans ar chúl. An cúl scóráilte. Scóráilte Ryan. Cathal O'Reilly a thug an pas dó. Bhí seans ar chúilín ach thriail siad ar chúl, is d'aimsigh siad é. Liathróid ard ag dul isteach. Tá sé faighte, tá seans eile. Tá cuma ar Mhainistir na Croise go bhfuil siad ag iarraidh deireadh a chur leis an gcluiche seo mar tá sé sin buailte, sábháilte, fós beo agus tá sí sa gcúl ar deireadh. Ó, an cladach a d'aimsigh mí-ádh ar an gcúl báire mar shábháil sé an chéad iarracht. Mar a fheicfidh muid, agus a cheap Maitiú Ó Coisdealbha, b'fhéidir go raibh poc éirice ag dul dóibh ach ar aon chuma agus é ciceáilte isteach ar deireadh. Tá scór ag teastáil ó Chaiseal, Rí Mumhan go dóite anseo. Tá seans ag Mainistir na Croise anois an ceann seo a bhualadh amach. Ó, níl sé sin buailte rómhaith aige agus tá seans anseo anois ar scór. Tá sí aige, ba cheart go mbeadh sé. Á! Tá sí buailte, tá sí sábháilte. ndáiríre, bhí seans iontach ag Ger Browne ansin. Ach sa taobh, ah, déanta go deas ag Darragh Woods. Darragh Woods ag breathnú ar sprioc agus Darragh Woods á bualadh go hálainn ar fad. Ard-iarracht. Teastaíonn ár dlíthán anois agus tá cúpla scór ag teastáil acu. Tá sé sin ag Ger Browne, chaill sé seans ar chúl níos luaithe, seo seans ar chúilín agus tá sí sin snapáilte go deas aige. Ó go hálainn anseo in úr le chéile. Á pas pas deas isteach agus pas eile le lámh amháin ar an gcamán. Bhfuil seans eile acu, bhfuil seans acu, níl sé glanta amach acu, seo seans ar an tríú cúl, is tá an tríú cúl aimsithe. Robbie Ryan a d'aimsigh ach, déanta na fírinne, bhí ar a laghad dhá sheans ag cosantóirí Chaiseal Rí Mumhan é sin a ghlanadh amach, ní dhearna siad é agus tá siad tar éis íoc go daor as. Mar sin, tá dhá scór faighte ag Caiseal Rí Mumhan anseo agus beidh cúpla ceann eile le fáil má tá siad ag iarraidh teacht ar ais anseo. Cuireann anois Ross Bonnar sloinne aitheanta leis an gclub seo agus tá sé buailte go deas ag Ross, trí scór i ndiaidh chéile. Martin Gallagher a theacht ansin agus a imirt ghéar. Anois Eoghan Connolly go dtí seachaint sin an-chóngarach don réiteoir, meas tú go bhfuil sé i dtrioblóid. Cárta dearg ar an toirt. Cuimhne súl arís a bhí sé, beagáinín scaoilte lena uillinn, ceart go leor. Ach é deacair go leor agus ní thuigeann sé siúd. Teacht ar aghaidh anois agus Mainistir na Croise, bhuel, fear sa mbreis acu anois agus farasbarr slachtmhar acu fé mar atá. Tá sé seo faighte ag Joe Caesar, bhuel, ceathrú cúl ag teacht, Caesar le lámh amháin ar an gcamán agus pé seans cheapfá a bhí ag Caiseal Rí Mumhan, tá deireadh leo anois, cinnte. Fear sa mbreis ag Mainistir na Croise agus í sin snite isteach go néata ag Joe Caesar. Michael Timms an réiteoir ag glaoch. Agus é, bhuel, níor sheas sé siar as an mbealach ansin. Tá cinneadh le déanamh ag an réiteoir anseo. An dara cárta buí spáinte aige do Cathal Barrett. Cathal, ní ach tú sa mbealach. Agus an dara cárta buí agus deireadh leis. Tá sé ag fágáil na páirce. Tá sé ag craitheadh a chloigeann ach an oiread mar bhí Eoin Connolly níos luaithe. Bhuel, is deas é sin a fheiceáil. Ansin buailte isteach agus bhuel, cúl faighte ag Ronan Connolly ach i bhfad ródhearnach, i bhfad ródheireanach i ndáiríre. San choimhlint cineál díomách anseo. Buailte isteach anseo anois Oisín O'Donoghue. Pas deas isteach anseo. Faighte ag Cathal Quinn. Cathal Quinn, bhuel, tá cúl eile, nach mór an feall nár tháinig sé sin deich nóiméad ó shin. Cathal Quinn a chríochnaigh íseal. Caiseal Rí Cormac ag teacht arís agus tá moladh ag dul dóibh mar níl siad tar éis éirí as an gcoimhlint sin. Pas álainn trasna. Seans anseo anois, Ger Browne, Ger Browne ar aghaidh anseo go dtí bhaint an phoist. Á, bainte den líne.

Is seo a thagann an ceantar ag beannú den líne anois tá an cúl báire amach chomh maith agus bhí an cosantóir san áit cheart. Cathal O'Reilly. Cóngarach don taobhlíne, imithe thar an taobhlíne agus an fheadóg dheireanach séidte agus an t-aicsean déanta ag Mainistir na Croise go slachtmhar.